n'awa i k'a dɔn min ye kunnafoni an ka taa an bɛ taa n'a ye kunnafoni min b'a ta umaru nkoyiba n b'ale ka fasiri n b'o ta umaru nkoyiba a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de bamako mm. soir de bamako mm. umaru y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn transition ɲɛmaaba n'o bɛ asimi goyita n'a b'o kofɔ asimi filɛ ka wulikajɔ kɛ min ye délégation lahawutani k'o bila ka taa awa i k'a dɔn mura délégation ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de bɛ colonel isimayɛli wage ale de bɛ ale kofɔ ko mura population n'i ye jateminɛ kɛ aw k'a dɔn u tile kelen da kelen ka taa ninnu bɔ yen maa si ma kuma k'a jira k'a fɔ ko siwiliw ko bɔnɛ baga kɛra u ma walima bin kɛra aw k'a dɔn siwiliw kan maa min ye nin kuma in bɔ ka bin o ye réconciliation minisiri minisirikɛ b'a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ san wolonwula bɔ nɔgɔ min ye gɛlɛya aw k'a dɔn o bɛ anw da la sira min bɛ aw k'a dɔn n'o bɛ mura kofɔ minisiri fila bɔɲɔgɔnko olu ka wulikajɔ kɛ a se mura aw k'a dɔn a bɛ san wolonwula bɔ yɛrɛ a tu tigɛ fo k'i sa i tɛ aw k'a dɔn a datigɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ don a fɛ nka nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ terrorisiw kun kɛnbɛ ka u kɛ u dagayɔrɔ ye sabu u ka tiɲɛniw n'u ka fɛn o fɛn min kun bɛ yen u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa mura nka waati laban ninnu kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn sɔrɔsiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min n'a barika bonyalen don i b'a ye k'a fɔ delegation lahawutani président Asimi Goyita ale ye o delegation wele k'u ci u ka taa awa i k'a dɔn ni ka taa foli lase murakaw ma ni ka tila ka tare tare o ta k'a lase u ma ko de siratigɛ la faama n'o bɛ an ka awa i k'a dɔn sɔrɔsiw kofɔ olu ye tili min kɛ kɔsa da in na n'i hakili b'a la walahi funteni sɔrɔsi min bɛ yen n'olu bɔra a kɛnɛ kan kosɛbɛ u ka ca kosɛbɛ awɔ nka an ye maa minnu fa n'awa i k'a dɔn a bɛ taa maa kɛmɛ fila ani kunkanfɛn kosɛbɛ an y'olu fa o kɛra min ye awa i k'a dɔn Amadu Kufa ka cɛdenw na tiɲɛ a ko nin wulikajɔ in awɔ dɔ wɛrɛ tɛ hali bi ka taa population ka t'u sinsin ka t'u ja gɛlɛya kosɛbɛ ka taa yir'u la k'a fɔ jɔn ko ala a banna jamana hakili b'u la ka wulikajɔ fana kɛ tuguni gɛlɛya minnu b'u da la an'u hakilinaw ye minnu ye ka se k'o fɔ ani ka jɛ ka hakilinaw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ a banna a ko minisiri min bɛ n'o ye minisiri délégué kosɛbɛ action humanitaire o bɛ umaru jara a b'o kofɔ jara umaru awa i k'a dɔn président asimi awa i k'a dɔn o ka yamaruya kɔnɔna na kosɛbɛ ale ni délégation lahawutani olu kɔni taara awa i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na o kɛra fo ka taa se isimayɛli wage ma wage a ko nin ko in dɔ wɛrɛ ko transition ɲɛmaabaw ka wulikajɔ kɛ k'a jira nin population na n'o bɛ murakaw kofɔ mura gɛlɛya fɛn fɛn kun b'u da la ani tɔɔrɔ fɛn fɛn kun b'u da la kosɛbɛ ye transition ɲɛmaaw hakili tora nin bɛɛ lajɛlen na u wulikajɔ n'u cɛsiriw o de wolola awa i k'a dɔn nin na a kɛra a ko an bɛ don nin min na i ko bi population min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u mago bɛ dɛmɛ la koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ mali kuuru kaara bɛn population min bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ nɔfɛ kosɛbɛ a bɛ maa miliyɔn wolonwula a b'o bɔ a b'o bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ président Asimi awa i k'a dɔn ale ye yamaruya di ka wulikajɔ kɛ mɔgɔw ka taa bɔ yen i tɛgɛlankolo kɔni se ka taa cogo si la abada ko min ye suman ye suman tɔni tan ani duuru eh. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen birifini kɛmɛ duuru min ye dɛbɛn ye o kɛmɛ duuru a banna min ye soso soso eh, eh, sange sange sange awa i k'a dɔn o kɛmɛ saba o ɲɛna ani k'a dɔn wari o fana dira awa i k'a dɔn miliyɔn kelen jate ka taa n'a ye awa i k'a dɔn min ye bonya kosɛbɛ a b'o de kofɔ tiɲɛ a ko minisiri min bɛ yen n'a bɛ réconciliation kofɔ awɔ n'o ye Isimayila Wage ye Wage a y'a jira k'a fɔ nin ko in awa i k'a dɔn a min kɛra mura a bɛ ɲɛsin awa i k'a dɔn siratigɛ ma kosɛbɛ fɔra cɛ ye civil ye k'olu de faga abada ka n'a sɔrɔ terrorisiw awa i k'a dɔn olu de bɔnɛna kosɛbɛ a ko ne ye jateminɛ kɛ awɔ ale ye hakili falen falen ni miirina falen min kɛ ni population ni ɲɔgɔn cɛ tile kelen da kelen fan si fɛ kosɛbɛ a ma bɔ population da k'a fɔ ko civil dɔ fagara kosɛbɛ olu ka maaw la a ko kumana nin ko min filɛ nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin alhamdulilayi taarɛ a bɛ fɔ murakaw ye a bɛ kɛ sirikeba ko a ko jamana awa i k'a dɔn min ye mura ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko in kɛra a kɛra a filɛ ka nin wulikajɔ

nkalon ta awa i k'a dɔn ne ko o dawula dugubila nkalon dugubila ko a ko nin min filɛ nin ye awa i k'a dɔn a ɲɛni min kɛra awɔ a n'a ni sababa min bɛnna maa kun sigilen tɛ n'a ye ayi a k'o de kɛlen bɛ ka maa caman kamanagwan awɔ o de kɛlen bɛ ka maa caman dabali ban walahi nka o n'a ta bɛɛ eh! min ye mɛri min bɛ yen n'a bɛ mura mura a fana kumana awɔ a ye jigitugu jigitugu kuma caman kosɛbɛ a y'o fɔ awa i k'a dɔn ka da nin ko in kan a banna monsieur le maire a y'u ka nisɔndiya a y'o jira population na walayi u ka nisɔndiya mm. k'o jira Asimi la a kɛra ni awa i k'a dɔn délégation min n'o taara kosɛbɛ hali bi k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ sɔrɔdasiw baara min kɛra o dama tɛ dɛ ayi sisan sa murakaw de bɛ yen wa min ye ninnu ye mm. min dar'u kan u kana n'a fɔ k'u bɛna a lase k'a bɔ population na abada o tuma ɲininen bɛ sɔrɔdasiw fɛ hali bi u k'u cɛsiri mm. awa i k'a dɔn k'u sinsin u ka yen kɛ u ka n'a ka d'u ye ka yen kɛ daga ye u ka ɲaga yɛrɛ da yen awɔ mura ka t'u sigi a kan a banna o de ye fɛn ye fɛn min n'a ka d'u ye kosɛbɛ u kana taa k'olu to abada titiri filɛ cogo min awa i k'a dɔn umaru ongoyiba a ka fasiri don u ka bido bɔli i bonya b'a la marimakɛ ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye bisimila soir de bamako ne b'ale sama ka gɛrɛ n na ɲɛma dunkafa mana maa mun bila sama sen ta la kɔngɔtɔw bɛ kusaya n'i ye siga t'a la dɛ mun ye umaru ongoyiba naamu kumalen don a ko mun ye faransi jamana ye u tun y'a laɲini k'a fɔ ko fagali minnu o kɛra murakaw fɛ yen ko ankɛti ko o ka dayɛlɛ mun ye diɲɛ jɛkuluba minnu bɛ n'an k'a ma ko conseil de sécurité de l'ONU faransi tun y'a laɲini olu fɛ ko mun ye ankɛti ko o ka dayɛlɛ ka ɲɛsin fagali minnu n'a kɛra mura nka mun ye irisi jamana ye fo ka taa fara mun ye sini jamana kan faransi laɲini mun kɛnen tan olu y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ cogo si la olu ye gwara sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin faransi ka nin baara in ma k'a jira k'a fɔ ko mun ye wuya kuma nkalon kuma ko mun ye dugubila nkalon ko o de bɛ ka ta ka da mun ye an ka lakanabaaw la nin waati na mun ye irisi ni sini ale ye o yira mun ye ONU kɔni o kɛnɛ kan fatigiba ka fɔ la a ko mun ye jumadon tɛmɛnen i bɛna a ye k'a fɔ ko mun ye faransi jamana kɔni tun y'a laɲini ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri mun bɛ yen n'o de ye jean yves le trian jean yves le trian ale y'a laɲini k'a fɔ ko jean yves le trian ayi le drian de don ɔ trian tɛ yan ɔ bisimila Jean Yves le Drian de ye o. Awɔ o o o fana ye tiɲɛ ye. Ɔhɔn Drian de don.
Bisimila. Ɔhɔn i bɛ fagayɔrɔ min fɔ kan'o de fɔ. Ayi n m'a fɔ bilen. Telu ko kan'o fɔ dɛ. Awɔ. Ɔhɔn. Sinon Jean Yves le Drian. An. Membre de association des si tɛ n kunna. N m'o f'i ye, n m'o f'i ye. Si tɛ n kunna. N m'o f'i ye. Du monde. Ne m'o f'i ye. Mali kɔnɔ u kɛlen bɛ ka maa dama damaw ta ka ka. Ne m'o f'i ye. O groupe la bisimila. Kana taa ni n ye yen dɛ. Ɔ an ka taa. Ɔhɔn.
Basi baasi tɛ. Fasirikɛba ka fɔ la, Ahan. a ko mun ye Jean Yves Le Drian, Un, a ɲɛmaa ko a kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye indi- eh, enquête ka dayɛlɛ, mura faali min n'o kɛra murakaw fɛ yen. Walayi. Nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransi kɔni de ye nin laɲini kɛ, Ahan. a tɛmɛna mun ye Jean Yves Le Drian ale ka sira fɛ. Kosɛbɛ. O yɔrɔnin bɛɛ, Ah. i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Irisi jamana ani ka taa fara mun ye sini jamana kan olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye faransi ye ni laɲini mun kɛ ta o ni kɔnɔ la ko fɛn don k'a tiɲɛ bi wa ko mun don ko a tɛ se ka kɛ cogo si la ko wulikajɔ mun n'o bɛ senna nin waati n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye mali fanga marabaaw olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u bɛna ankɛti dayɛlɛ irisi ni sinuwa jamana y'a jira k'a fɔ ko baara ka to mun ye mali lakanabaaw ma hmm. fasirikɛba ka fɔ la a kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye irisiw ka minisiri min yɛrɛ fana bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma kosɛbɛ o kɔni ye foli ni tanu ni waleɲumandɔn k'a ta ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ u ye faali jugu mun kɛ mun ye eh, murakaw fɛ yen terorisi maa kɛmɛ fila ani kɔ olu ni kɛnɛ k'o karaba eh, mun ye irisiw ka minisiri ye ah, ah. k'a ye foli ta ni ka an ka les FAMa ni k'u sɛgɛrɛ fasirikɛba ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɔ mun na a bɛ senna ta anw marabaaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ mm. ko mun ye wuya nkalon Bila nkalon k'u kɛlen bɛ k'o de ta ka da mun ye an ka lakanabaw la na waati na nka mun ye fasirikɛba a ko ko mun ye anw marabaaw kɔni ye maliden bɛɛ lajɛlen hakili lakunun k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka nin tɔgɔcɛn baara min daminɛ ta mm. k'a fɔ ko nin min na olu b'u ka sira kan wa mm. abada k'olu kɔni k'u bɛna tɛmɛn n'u ka baara ye wa mun ye fa ko baara bɛ kɛ n'a ye terroriste ko u bɛ bunte Fasirikɛba ka fɔ la a ko kabini waati min na anw y'an ka ko caman ta ka di Irisi jamana ma ah. i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye anw ni Faransi siga t'a la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Faransi marabaaw bɛ bɔ ka mun ye tɔgɔcɛn de ta eh ka an ka kolonɛli duuru nin kɔni ko o sɛgɛrɛ Fasirikɛba ka fɔ la ah. an kɔni bɛ taabolo min na i ko bi hmm. ɛ siga t'a la ko kɔni ko a gɛlɛn don kosɛbɛ nansara jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la Mali kunkanko kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ mun ye Umaru Ongoyiba ale kalimu ka latigɛ mari mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔ biyɛn kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ a tɛ taa min ye faransi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɔɲɔmuso kura bɛ fara a kan a tɛ jɛn n'o ye abada n dɔgɔ kuma na sa o kun hakili la k' an kun kɛlen bɛ ka monogami de siɲɛ an n'u cɛ o dun tɛ dɛ ayi ɔɔ donc ni filanan bɛ ta a bɛ ta o ye irisi de wa an bɛ don min na i ko bi mali kunkanko a ka gɛlɛn hali ikirɛni kunkanko eseke faransi bɛ ikirɛni ko kɛlɛ dɔrɔn de la koyi awɔ mais ni ala n'a kira cɛ mali mali ta ka gɛlɛnma ka tɛmɛ ikirɛni kosɛbɛ n'a ka di Ukraine ka d'Afrique a banna mais min ka gɛlɛn min man ka tila u la yɛrɛ fo ka diɲɛ wuli mali o ye mali de ye tɛ fɛn mali fɛɛrɛ sugu bɛɛ la e n'o tɛ Jean-Yves Le Drian tila t'a la fɔlɔ a banna mun bɛ t'i bila ko jagoya ankɛti an ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ ankɛti la siɲɛ joli joli mɔgɔw faara anw fɛ yan ye ankɛti jumɛn dayɛlɛ aw ye faali min kɛ Bunti kɔfɛ yan a y'ankɛti dayɛlɛ fɔlɔ wa mais nisɔndiyalen don dɛ awɔ emmanuel macron bɛna gagner faransi makɔrɔni awɔ a bɛna gagner ɛ zen na ɲɛma a bɛ kɛ daga kɔnɔ ayi n ko a bɛ gagner sa Emmanuel Macron gagnerli de ka di o faransi an ɲɛ donnen tɛ maa la k'ale bɔ an y'a yuguba koyi awa n'a nana nin sen a malo a lebutɔ de filɛ a malo bɛ kɛ sigi a ka na e sigi an b'a kɔnɔ dɔgɔ hali bi an bɛ taa an ka taa an bɛ taa an bɛ se min ye l'Indépendant bɛ sɔnni sigi a kan arajo ye Nura FM bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru soixante-seize trente-trois quarante-trois zéro trois dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn nin ko in a kɛra dugula dugu min n'an b'a wele ko abuja abuja abuja maa fila bɔɲɔgɔn olu kɔni ntanyara Goodluck Jonathan ale ka convoi o ye accident o y'o de kɛ mɔgɔw tun ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ n y'a f'u ye n k'u k'a to awa i k'a dɔn ntɛnɛn ɔ ntɛnɛn kɔni sera jaabi filɛ nin ye Goodluck Jonathan peresidan don nizeriya awa i k'a dɔn o tɔgɔ la peresidan kɔrɔ kun don an bɛ don min na i ko bi sediyawo tɔgɔ la mali gɛlɛya min bɛ anw da la ale de ye kuma ɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ an n'ale de cɛ ciden don sediyawo tɔgɔ la a ko kunnafoniw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu yɛrɛ y'a ɲini ka kunnafoni ninnu sɛgɛsɛgɛ l'Indépendant tɔgɔ la olu kɔni ye sɔnni sigi kunnafoni ninnu kan a b'a jira k'a fɔ siga tɛ a la ala de farala nin kan n'o tɛ c'est tout c'est fini a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ka convoi yɛrɛ accident de kɛra o de accident kɛ awa a kɛra sababu yɛrɛ maa fila bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na a ko n'i y'a lajɛ convoi min filɛ nin n'a bɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ in ko fɔ n'o ye nizeriya jamana ɲɛmaa ye ko ale tun bɛ ka taa awa i k'a dɔn a yɛrɛ de ka so abuja nka a kɛra sababu ye accident gɛlɛnba dɔ kɔni o sɔrɔla maa fila bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna ni na maa fila minnu don a bɛna fɔ olu yɛrɛ a masurunyamaa kologirinba dɔw ye fila olu de bɔnɛna u ni na a ko Indépendant olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dabɔ ka n'a jira k'a fɔ ko in kɔni wulibali don tiɲɛ yɛrɛ fana don koyi ah. nin min filɛ nin n'o ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye sediyawo tɔgɔ la mali awa i k'a dɔn a ka gɛlɛya kɔnɔna na k'a kun bɔtɔ don awa i k'a dɔn taama dɔ de la taama in senfɛ a bɛ ka bɔ awa i k'a dɔn ka aéroport la aéroport international Nnamdi Azikiwe o don a bɛ ka b'o la mm. ni k'u kun da a ka so kan nin ko in kɛra awa i k'a dɔn o waati in de la a kɛra dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa fila bɔɲɔgɔn olu kɔni kɛra c'est tout c'est fini awɔ terikɛba ko a ko di a ko nin kɛra waati la waati min ni anw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ tiɲɛ sabu maa caman y'a jira k'a fɔ Goodluck Jonathan awɔ a tun bɛ na bamakɔ yan yalasa hali bi kuma ɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sedeyawo kun bɛ k'i fasa fili awɔ k'i jɔ caki caki min ye awa i k'a dɔn kalo tan ni fila walima kalo tan wɔɔrɔ an ka maaw dun n'o ye awa i k'a dɔn les cinq colonels kosɛbɛ ka awa i k'a dɔn gouvernement maaw ah. olu fana kɛlen bɛ k'u jɔ awɔ kalo mugan ani naani o don k'an ti tɛmɛ o kan kosɛbɛ fɛn ti fara a kan fɛn ti bɔ a la a banna nin ko in de kama min ye awa i k'a dɔn maa dɔ bɛ n'o bɛ Atiku Abubakari n'a b'o ko fɔ ah. vice président kɔrɔ don Nigeria awa i k'a dɔn tɔgɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ eh. aa ah, nin ye balinakoba ye dɛ nka a bɛ awa i k'a dɔn ala in tanu sabu min ye awa i k'a dɔn Goodluck Jonathan k'ale ma waasi a ko a ye nin kuma in fɔ min ye awa i k'a dɔn ka taasibila kɛ k'a ɲɛsin Goodluck Jonathan yɛrɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Goodluck Jonathan k'a kunna jara a porokotora wala n'o tɛ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ to k' tun bɛ caya dɛ o de l'a to Goodluck Jonathan tɔgɔ min yɛrɛ b'a la bonne Jonathan a banna Goodluck bonne chance Ahan. Jonathan A banna. o de ye a tɔgɔ yɛrɛ ye Awɔ. o kuma bonne chance Ee. tubabu a dɔ jaabira A bɔra. n'o tɛ Ee. n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kun bɛ k'a bolo C'est tout. c'est tout c'est fini A bɛ kɛ dɛ. Goodluck Jonathan Jonathan. a ka taali o ma bɔ bilen Ayi. on zɔn wɛrɛ se wa ni ala sɔnna a ma a bɛna an sɔrɔ bamakɔ yan O bɛ kɛ. ala k'an ni sawaba bɛn Ami. L'Indépendant Ahan. MSC awa i k'a dɔn a ka fasiri don Ahan. o ka bido bɔli bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye mun ye Indépendant ne ba ale sama k'a gɛrɛ n na maa min kumalen don a kɔnɔ ɲɛma o de Abulayi Jara ye Abulayi Jara ko ko mun ye Mura faali o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛmaa bɛ na yen k'a fɔ ko hali bi an ka lakanabaw tɛ k'u bolo jigin dɛ kosɛbɛ k'u ye sɛlɛteli kɛ ka don mun ye Menaka kɔnɔna la Ansɔngo Burɛmu Tɔnbukutu ani Nara fo ka taa fara mun ye Sikaso yan fan kan Mura tɛmɛnen kɔfɛ ko mun ye an ka armée ko a ye saaloli kɔni k'o daminɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Abulayi Jara Mali armée kosɛbɛ ɛɛ Ala ɛɛ kuma ɲɛna ninnu bɛ tila wagati min na nin allocation ko la o b'a sɔrɔ an bɛ ka taa de o o b'a sɔrɔ an taara kosɛbɛ walahi Fasirikɛbaa ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛjɛkulu belebele ko o sigira sen kan kɛlɛkɛjɛkulu min n'an k'a ma ko Maliko ɲɛma fo ka taa fara mun ye opération Kɛlɛtigi kan ninnu ye kɛlɛkɛcɛ minnu n'u bɛ nin kɔnɔna la bi mali tɔgɔ la e ɲɛma k'u tɛ fɛ ka jigin so abada ka sɔrɔ mun ye terroriste kɛlɛ ko o ma ban o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Menaka yan fan fɛ fo ka taa bila Ansɔngo yan fan fɛ a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko mun ye banbaanciw k'u ka wulikajɔ fanga kun ka bon yen Walayi. o siratigɛ de la Eh. ko mun ye dugu min bɛ n'an k'a ma ko Temera Mm, fo ka taa fara mun ye Burɛmu kan Ɔhɔ. nin waati laban ninnu kɔni na an ka lakanabaaw ye solosali caman kɛ a yɔrɔ la A banna. terroriste minnu tun bɛ yen ko olu minɛ Ma ani ɲɛna. minnu fana bɛ se ka bunte ko olu sɛbɛkɔrɔ bunte Ma ɲɛna. o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mm. ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka armée, a bɔlen Menaka Ansɔngo Burɛmu ɛ eh, i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ fana kɛ dugu min bɛ n'an k'a ma ko Andɛribukan Andɛribukan nin k'ale ye dugu ye ɲɛmaa ko ale fana bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ a jira k'a fɔ ko waati laban ninnu fana la ko mun ye banbaanciw k'u kɛlen bɛ ka muruti fali k'o boloda kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔla mun ye armée bolo k'a jira k'a fɔ ko mun ye commissaire islamique maajuguba min bɛ yen n'a bɛ MUJAO kɔnɔna la ka tɛmɛ n'o de ye Aliu Mamani Ture, an, Aliu Mamani Ture, an, ko kibaruya dɔ kun sɔrɔla k'a fɔ ko ale bɛ Andɛrɛbukan o kɔnɔ la, awɔ, nka an bɛ don min na komi bi, un, ko wulikajɔ ko kɛra an ka armée fɛ, ɔhɔ, mun ye Andɛrɛbukan ye, kosɛbɛ, ka yen bɛɛ lajɛlen ka a tɛntɛn, han, Fatigiba ka fɔ la hali bi, an, k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi ko mun ye an ka armée maaw, ɔhɔ, ni maaw bɛ ka taa koyi, kosɛbɛ, n'a nana Nara kɔnɔna la, un, mun ye bamanci juguba dɔ tun bɛ yen n'an k'a ma ko Jajeba, kojugu, Jajeba, ɔhɔ, fo ka taa fara mun ye Dayiba kan, ɔhɔ, nin waati laban ninnu na an y'olu bolo k'o da o kɔ Ee olu bolo ma da u kɔ koyi, ɔnhɔn, donc olu kɛra c'est tout c'est fini de ye, olu bɛ yan fɛ, kosɛbɛ, ɔhɔ, ko mun ye Dayiba ye, bisimila, ani ka taa fara Jajeba kan, an, i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu de tun ye zakaw minɛna ye, tout c'est fini, wa mun ye bamanciw ka kɛlɛkɛcɛ farinbaw, hɛbuɛ, ne ma ko o tun ye ninnu ye, walahi, Fatigiba ka fɔ la, naamu, a ko k'o kɔni bɛ ka taa taabolo min na, an, hali Buguni kɔnɔna la, walahi, Kucala, un, Sikaso yan fan fɛ, ɔhɔ, a yira k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi dɔw fana bɛ fɛ ka muruti fari boloda o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka an bɛ don min na komi bi mun ye an ka lakanabaaw bɛ ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka a tɛntɛn ka a bɛɛ lajɛlen salo bamanci minnu n'olu bɛ maaninfinw cɛla olu bɛ se ka bɔ maaw cɛla cogo min na kunnafoni filɛ nin ye Madu Mayiga ɲɛma an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika min ye an ka sɔrɔsiw ye u bɛ baara min na a baara ɲɛna min ye awa i k'a dɔn an ka aradari a bɛ yen wa a bɛ yen ɛɛ han aradari bɛ yen pankulu minnu nana eh. eh, nɔgɔ ko ninnu pankulu yɛrɛ ninnu u jɔlen dama yelen ah. ko eh, n'i ma farati n'i tɛ cɛ jɔlen ye i bɛ taa i bɛ ji kɛ kurusi la dɛ ɛ n ko aradari min filɛ nin ye ɲɛma aradari min bɛ maaninfin yɛrɛ i dalen k'i ŋaniya dɔn ka ban pewu a i ka cɛ y'o fɔ dɛ i fana seginna o kan la hawula ɛ a fɔ safurulayi ni sukoloba in na ee aa non a fɔ safurulayi y'a ye a fɔ safurulayi ɔ safurulayi ɛɛ ɛɛ e ni sukoloba in na ee ayi aradari b'a kɛ koyi aradari i dalen k'i ŋaniya dɔn nɛ a y'a kuma a bɛ ɲini k'a bila a la pilasi la ɛɛ nɔgɔ wala a fɔ safurulayi a tu ka bɔ i la a fɔ tu safurulayi a fɔ ala yafa ma awɔ ala ka yafa ma
ne sɔrɔsiw bɛ baara la sisan nka aw ta in fana a bɛ ɲini ka kɛ a damatɛmɛ ye sa dɛ ɛ ka sukaro kɛ a la fo ka ne ye nin mɛn don min ne ye sen fila ja ka yɛlɛ kɔfɛ n ko n bɛ sen fila jigin u dɛsɛra ka jigin. ɛ ne m'a dɔn n yɛrɛ yɛlɛla ni ala n'a kira tɛ n yɛlɛla. ɛ ko aradari ko ni ko ko i dalen. ŋaniya min b'i la. k'a b'a ye. ko aradari in b'a ye. ɛ ɛ gawusu wara.
ɲɛma ne yɛrɛ ye kuma in mɛn don min na. yɛlɛla fo ka bɔ ka bin e cɛ a ka ɲi ni sukoro bɛ kɛ fɛn dun na kuma dɔ fana awɔ a ka ɲi a ka ɲi walayi a ka ɲi mali sɔrɔsiw bɛ baara la kosɛbɛ walayi u bɛ baara la ayi siga t'a la u ni fɛn ka kan min tɛ aradari walayi walayi u ni fɛn ka kan min tɛ aradari nkɛ mali sɔrɔdasiw an y'aw kumakan mɛn an ka wuli k'an kana malo

Abubakari abiya ayi kana ila e ayi ayi a to n ka tila kɛ ayi e ne tɔgɔ furu e tɔgɔ dɔ furu tɔgɔ la tɔgɔ di e dora ya n dɔgɔ hali bi an bɛ taa an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awa i k'a dɔn transition an y'o de f'u ye o bɛ kɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw ko kɛ waati bɛɛ min bɛ se k'a to hali bi fasodenw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ an bɛ avion ko kuma min na awɔ Mali ani irisi cɛ avion kɔni bɛ ka suuru cogo min u bɛ suuru ten nka waati dɔ tɛmɛna anw ɲɛji bɔra fasodenw ɲɛji bɔra mun kama avion min bɛ yen n'a bɛ wele ko avion présidentiel ani équipement militaire n dɔgɔ maaw sɔrɔla minnu ye an ɲɛji bɔ hali n'o y'a sɔrɔ tigilama jɔnjɔnw ma dɔn fɔlɔ sabu kiri tigilamaw ma tila u ka baara la terikɛba y'a jira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni a b'i n'a fɔ u bɛ ka ji kɛ a sɛnɛ kan tuguni a bɛ bɔ affaire min bɛ yen avion présidentiel équipement militaire kiiri tigilamaw wulila dɛ mandat d'arrêt eh? u y'o da jɔni kan mustafa ben barika sidi muhamedi kaɲasi ani i k'a dɔn sɔrɔ bosoba saba n'o bɛ opérateur économique saba eh? n'o b'o kofɔ a gɛlɛyara terikɛba n'o ye laya jara ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin affaire ye n'a bɛ avion présidentiel kosɛbɛ n'a b'o affaire kofɔ a daga wulila ani sɔrɔsiw ka minɛn hmm. dɔgɔni hakili b'a la ko in a mankan kun cayara kosɛbɛ waati tɛmɛnenw na o kɛra a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kosɛbɛ ko in bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kɔni bɔra ka bi sabu a jirala k'a fɔ ko ko kura tuguni mali transition maaw k'u y'o daminɛ awɔ kiri awa i k'a dɔn yɛrɛ sira fɛ kiri tigilamaw filɛ ka wuli ka jɔ kɛ awɔ maa dɔw bɛ awa i k'a dɔn olu kɔni weleli kosɛbɛ mɔgɔ jeninen ka yalima awa i k'a dɔn k'u minɛ yɛrɛ o dabɔlen don o kɛra i n'a fɔ mustafa ben barika o min bɛ kuma caman na n'a ko k'ale ye marokɛ ye dɔ américain waati dɔ chinois chinois nin laban bɛ kɛ anw bolo ukrainien ukrainien terikɛba ko a ko nin min filɛ nin awa i k'a dɔn a tɔgɔ bɛ sida o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen conseiller kun don ibrahim boubacar keita o tɔgɔ la o bɛɛ bɔlen kɔ maa dɔ fana bɛ yen n'o fana kun ye conseiller n'o bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn sidi mohamed kaɲasi ale fana miliyari caman caman min kuma bɛ ka fɔ o kɛra ale sen kɔ a sen bɛ a la a bɛɛ min ye awa i k'a dɔn olu bɛɛ tɛmɛnen kɔ sɔrɔ bosoba saba bɛ yen nɔgɔ a na kɛ olu fana awa i k'a dɔn wulikajɔ kɛlen bɛ o saba fana olu nɔfɛ hakililajigin na maa caman de bɛ yen minnu kɔni ye fanga kɔrɔ n'o bɛ ibrahim boubacar keita fanga n'a b'o ko fɔ n'u kɔni tɔgɔ bɛ nin skandaliba in na n'o bɛ tali kɛ avion présidentiel avion min hali sini mɔgɔ kelen ma don a la miliyari wolonwula miliyari saba miliyari tan ni seegin miliyari mugan ni kelen bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kɔni nɔ minɛnen don nin ko in na kelen ala ka hinɛ sumeyilu bubɛyi mayiga awa i k'a dɔn ale bɛ tiɲɛso ale ta kɔni banna la pewu ala ka dayɔrɔ nɛɛma nɔgɔ ale tɔgɔ o tun bɛ nin ko in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre des finances économie ni a i k'a dɔn bɛ madame buware fili sisoko ko fɔ ale yɛrɛ bɛ a i k'a dɔn bole nin waati in na ale yɛrɛ fana tɔgɔ o tun bɛ a i k'a dɔn nin ko in na an bɛ dugawu kɛ min ye a i k'a dɔn a ko tiɲɛ a n'a nkalon o ka bange teliya la yalisa min ye a i k'a dɔn lafiya bugun anw bɛ se k'o kɛ an ta la ye terikɛ b'a ko a ko ministre min bɛ ani directeur de cabinet o de n bɛ o waati n'o bɛ président yɛrɛ ka o ministre ko fɔ mahamadu kamara nin waati in na a fana nɔ minɛnen don nin ko kelen in na a bɛ min ye musafa bɛn barika ale bɛ a i k'a dɔn bao a b'o tɔgɔ la togo a i k'a dɔn mali tɔgɔ la ale kɔni bɛ don min na i ko bi a labilalen don nka nin waati laban ninnu kɔnɔna na dossier min bɛ yen n'o bɛ avion présidentiel ani équipement militaire ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a nɔ minɛnen don wa yalima a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ bilen wa kiri tigilamaw nin sen k'u wulila dɛ wa ko ti bila ten wa ni ala sɔnna a ma fo nɔ ka bɔ a bɛ nin ko in na fasirike b'a ko a ko ale musa bɛn barika mandat d'arrêt o kɔni dara a kan ten gabu min ye a i k'a dɔn sidi muhammed kaɲasi mandat d'arrêt o dan b'a kan ten gabu min ye commerçant saba bɛ n'o bɛ opérateur économique saba ko n dɔgɔ olu fana u nɔ minɛnen don nin ko in na hali n'u tɔgɔw ma sɛbɛn a ko n'i y'a jateminɛ min ye a i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ min tun bɛ yen n'o bɛ nin affaire in na o kɔni bɛ cogo min na bi a i k'a dɔn bɛɛ bɔr'o kalama a ko anw ka autorité maaw u bɛ ka taa ni ko in ye cogo min nin sen vitesse don koyi u b'a fɛ a i k'a dɔn ko in ka jɛya a bu n'a kolo ka bɔ ɲɔgɔn na min ka kan ka gosi o ka gosi wari in ka kan ka sara cogo min a ka sara ten a bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ avion in da ma dɔn sɔrɔdasi minɛnw yɛrɛ kɛra cogo min o fana ye fɛn ye fɛn min a i k'a dɔn bɛɛ b'o ɲɛ dɔn o tuma an bɛ don min na ko bi avion présidentiel ani i k'a dɔn k'a fɔ e militaire nɔgɔ min ye a i k'a dɔn fɔlɔkɔ wulila dɛ a wulila a b'i n'a fɔ tɛgɛ dara bugurijɛ kun po po po po aa hɛ bɔɛ ɛ nin ye affaire ye koyi ee nɔgɔw ka minɛli dabɔ mais min bɛ ka ne kamana gan affaire wɛrɛw bɛ yen minnu fana tɛ ka yuguyugu hali bi o bɛ ka ne kamana gan o. a bɛ maa kamana gan dɛ. n'o tɛ samiya in na ɔhɔ samiya in na. engrais frelaté. oo o kun y'an ka sɛnɛkɛlaw ɲɛ koko ye. tarakitɛri tarakitɛri frelaté. o fana kun y'an ka sɛnɛkɛlaw ɲɛ koko ye. o dosiyew bɛɛ bɛ yen o. a bɛ yen.
o fana ka lajɛ dɛ. dosiyew ka ca. han.
batiman minnu n'u feerela ta. e a kana o to yen a fɔra k'o baara daminɛna dɛ. o daminɛna conseil de ministre hɔ awɔ o baara daminɛ o ba o daminɛna o baara daminɛna o de la ne y'a fɔ u ka daw suwa karankɛda ninnu a y'u lajɛ a ye telimanitigiw a k'u sɔgɔ a y'u jateminɛ a bɛ telimanitigi fɛn fɛn bɛ yen a y'u jateminɛ katakatanitigi fɛn fɛn bɛ yen n'aw bɛ papiye d'u ma awɔ a ye lisi dɔ sɛbɛn o papiyew kan k'o d'u ma a banna a k'u fotow sɛbɛn o kan k'o d'u ma ni cɛ o cɛ min gariyara k'u ta ka frontière tigɛ n'u ye ɔ e ne an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ o bɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn n'i y'a mɛn awa i k'a dɔn jɔni kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman dɔgɔ min ye arajo a tɛ taa dɛmɛ kɔ abada a tɛ taa publicité kɔ kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn publicité awɔ kɛnɛ dayɛlɛlen don limanaw ye 76 a banna 33 43 03 n'i y'o kɔngɔni ala sɔnna a ma an sɔn tɔgɔ k'i sɔn jamu o kɛ an n'o latɛmɛ fɛ kunnafoniw bɛ yan an bɛ taa n'u ye sabu waati ale bɛ ka taa anw bɛ taa cogo min waati fana bɛ taa a nɔfɛ a bɛ taa o tuma nɛgɛw bɛ gawusu bolo min ye mamu kamara mɔden bura traoré bi yan boubacar traoré bete ani maimunatu den gafu jɛman ka madu madu mayiga siga t'a la n dɔgɔ bisimila sa an ka taa nouvelle horizon ɲɛma ne ba ale sama ka gɛrɛ n na Nouvelle Horizon ni y'a kɔni. sama mun ye mamani ture Aha. mamani ture a kumalen don a kɔnɔ Kosɛbɛ. a ko bɛnbaliya mun n'o o dugu n'o o jɛlen don m5rp kɔnɔ la bi Ɔhɔ. ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ ko a kɛra o ye koyi Eh. k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kawural renouveau ɲɛmaaba Ɔhɔ. n'ale ko fɔra a bɛ elhaji umaru abudu ture Kosɛbɛ. ɲɛma a ba ale kofɔ Mm, a mm. k'u ye bugɔli kɔni ni ka a ta ka ale sɛgɛrɛ dɛ Ha. mun ye ko o ye- o kɔrɔfɔ mun n'o o bɔra a da kɔnɔ Aha. ko kɔrɔfɔ faratilen don A tɛ fatigiba ka fɔ la a ko mun ye comité stratégique du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques kosɛbɛ n'an ka ma damasoya kuma na ko m5rp yen o don u tun ye ɲɔgɔnye dɔ ko o boloda mun ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile wolon wolonwula tɛmɛnen ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan mun ye kawural renouveau ɲɛmaaba n'o de ye maître elhaji umaru abudu ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ O ko bugɔli taara ka ale sɛgɛrɛ ani nɛni jugu ɲɛma ko o taara ka ale sɛgɛrɛ mun ye m5rp tɔndenw fɛ fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye kawural renouveau a ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔ la n'o de elhaji umaru abudu ture ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye waati mun na ko u taara don ko k'u sigi ko kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ko o sɛɛlɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ale bɛ mun ye comité stratégique n'o bɛ m5rp ko fɔ ale ye o tɔnden ye k' a bɛ ɲini ka se san kelen o ɲɔgɔn na o ma nka waati mun na n'ale y'a bɔ kɛnɛ in kan k'a jira k'a fɔ ko mun ye choguel kokala mayiga mm. ko mun ye taabolo mun kɔni n'i b'o la nin waati na mm-hmm. i ka fɛɛrɛ kɛ ka baara ka a bila mm-hmm. ko jamana ɲɛmaa k'i kana ale tɔgɔ tiɲɛ mm-hmm. ko ale ye kɔrɔfɔ mun ni o sɛlɛ ɲɛma réunion kɛyɔrɔ in kan eh, ko o yɔrɔnin bɛɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔkɛ dimina n'o de docteur choguel kokala mayiga ye ɲɛma ko a sɛbɛkɔrɔ dimina ah, n dɔgɔ i fana ta ye kabako ye dɛ i ye cɛ in tɔgɔ fɔ ture i m'o jamu i ma siya ko f'o la dɛ choguel kokala mayiga o ye cɛ in nka kɔrɔbɔrɔkɛ dimina o ye ka o ye ka muru turu n'a ye sa dɛ ka n kɔri kɔri fo i laban ka muru turu n na ɔ basi tɛ bisimila a dun bɛ fara kɔrɔbɔrɔkɛ in na dɛ n b'o f'i ye dɛ nka kɔrɔbɔrɔkɛ fana a ka primature a ma tila c'est-à-dire ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la ɲɛmaa sira fila taama ti ɲɛ min tɛ sɛsi bɔ ye sa sira fila taama ti ɲɛ M5RFP ko in to yen fɔlɔ M5RFP yɛrɛ tun bɛ yen wa a tɛ yen yɛrɛ nge yɛrɛ bɛɛ tun taara k'i to a kɔnɔ yen bɛɛ ah bɛɛ e kelen de tun bɛ k'a chapeau bɛɛ ta walahi ɔ bi ni a ko ɲɛna jɔyɔrɔ ko ni fɛn c'est-à-dire ta primature e ka baara kɛ ba ye a banna ni M5RFP mɔgɔw mago bɛ min na Ah. doléance ni fɛn minnu u bɛ t'o poser Ahan. n'a bɛ se ka kɛ a ka kɛ a banna ah n k'i bɛ ka bɔ i ka primature la ka jigin ka na a ti ɲɛ dɛ tuma bɛɛ tuma bɛɛ a ti ɲɛ dɛ i lajaba bɛ da i ka premier ministre ko bɛɛ b'i ta fɔ i tɛ se i bɛ se i fana dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ awɔ aa kɔrɔbɔrɔkɛ siga t'a la kɔrɔbɔrɔya t'o la dɛ a banna bisimila kuma ɲɛna awɔ fatiriba ka fɔ la a ko waati min na o kɔrɔfɔ na a bɔra kawurali renouveau ɲɛmaaba da kɔnɔ kosɛbɛ ɲɛmaa ko kɛnɛ kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ɲaamina a ma ɲɛ mun kɔ ko mun ye Choguel ka maa dɔw kɔni k'u y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ k'u ka a gɛn ka bɔ mun ye salle kɔnɔna la n'o bɛ ɲɔgɔnye yɔrɔ kofɔ mm. fatiriba ka fɔ la a ko mun ye dɔkitɛri Choguel kokala mayiga ale yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen n'o bɛ kawurali renouveau ɲɛmaaba kofɔ ko a bɛ jɛkulu de la jɛkulu mun n'an k'a ma ko FSD ale Choguel yɛrɛ bɛ o jɛkulu de la ko o jɛkulu ko o ma sɛbɛnfura sɛbɛnfura min bɛ n'an k'a ma ko mandat ko o m'o di mun ye kawurali renouveau ɲɛmaaba ma ko a ka na a lafasa kɛnɛ in kan nka fatiriba ka fɔ la mun ye Elhaji Abudu Ture ale kɔni diyagoya gɛnna hmm. ni ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔna la koyi nka Fatiriba ka fɔ la hali bi a ko min kosɛbɛ hmm. a ko mun ye M5RP sifinnaka dɔw bɛ yen olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye Kawurali Renouveau ɲɛmaaba ɲɛmaa k'i bɛn'a ye k'a fɔ k'u ma a bugɔ dɛ nka Fatiriba ka fɔ la kosɛbɛ Fatiriba ka fɔ la a ko mun ye M5RP kɔni kɔnɔna a sɛbɛkɔrɔ jugubalen don a ko mun ye Mɔtikaw yɛrɛ ye a ka chemise min farala nin ye est ce que valeur ma kun don ko da hali n'i ye Ukraine bɔmu ci yan sa ne ka nin chemise in a faratɔ tɛ ayi o tɛ fara a b'a sama ka dɛsɛ i ni gawusu ni a bɛɛ bɛ jɛ a la k'a sama ka dɛsɛ a ti fara a tɛ fara ɔ a fana n'a bɛ munumunu sa Sugunikura la chemise ee ee ee bɛɛ bɛ munumunu ye koyi aw fana ye tiɲɛ ye Ah.
an caman bɛ taa yen an bɛ taa yen dɛ yusu karabati e ka yɛrɛ b'o caman don yan awɔ n b'a don i b'a dɔn n kɔrɔkɛ yɛrɛ yusu karabati ka tu- Vɛsiw. mulu yɔrɔ ye yen ye Vɛsiw. vɛsi Ahɔn. yusu bɛ taa vɛsi san kɛmɛ fila ni bi seegin n'i y'a ɲininka a b'a fɔ i ko a san waa bi naani ni duuru renouveau yusu karabati est ce que bisimila abada Aha.
fatiriba kɔni ka fɔ la Aha. a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kawurali renouveau ɲɛmaaba Kosɛbɛ. ɲɛmaa u kɔni ye ale gɛn ka bɔ mun ye salle kɔnɔ Mm. nka ko in yɛrɛ kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye M5RP kɔnɔ la bi Aha. o sabu kɛ M5RP u ka bolofara min n'o bɛ mɔti kaw fɛ yen, kosɛbɛ, olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ k'o bɛ taa ka Kawurali Renouveau ɲɛmaaba n'o bɛ El Hadji Abudu Ture k'u ka ale sɛgɛrɛ Aha. nka Fatiriba ka fɔ la Kosɛbɛ. hali mun ye M5RP u ka bolofara min fana n'o bɛ Katikaw fɛ yen, o fana y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin ka waatinin bɔ Kosɛbɛ. ni furugufurugu ko a wulilen don M5RP kɔnɔna la Walahi. a ko mun ye M5RP Kosɛbɛ. min ye Kati Tikaw y'a jira k'a fɔ ko a ko kɛlen bɛ clan ko ye o siratigɛ de la mun ye M5 RFP ka bolofara minnu hali bi n'a bɛ katikaw fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko M5 RFP ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ko a tiɲɛ tɛ ko ye ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'olu tɛ ka se k'o faamu ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga ko i ye premier ministre ye o n'a ta bɛɛ ko min ye M5 RFP ko o ɲɛ minɛlen don i bolo ɲɛmako ye fɛn ye olu kati Ko minnu bɛ M5 RFP kɔnɔna la k'u tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a ye sini o sabu k'u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnbaliya ko a bɛ a kɔnɔna la nka fatigiba ka fɔ la hali bi a ko sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile kɔnɔntɔn ma M5 RFP tɔn dɔ fana ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye minnu y'a kɛ u ka siège min bɛ badalabugu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ ko mun ye tɔnden damadɔ bɔ ye k'u y'olu kɔni ko o gulon fɔlɔ o maaw la mun ye daba jalo ale ye mouvement an ko mali dɔrɔn ale b' u la nuhun dunbiya ale ye mun ye peji faso yelen o bɔlen kɔfɛ usumani dunbiya emk y'ale mun ye salimu magaji mpj faso yelen konimba sidibe fsd ko ninnu bɛɛ gulonna fo ka taa fara mun ye burama afo tarawele kan ɲɛma ko ninnu bɛɛ lajɛlen gulonna fɔlɔ ka bɔ min m5 baaraw la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la mahamani ture ale ye sɛbɛnnikɛla ye madu bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn m5 rfp n'a bɛ yɛlɛma cogo min u k'u jagasere u k'u cogo dɔn yalasa a k'a da a kana taa kɛ an bolo dolo ni kujan ye walayi n'o tɛ a kuma sugu bɛɛ fɔra a fɔra k'anw yɛrɛ M5 RFP maa ye o fɔra an dun t'u si dakun kelen na hali u ka ɲɔgɔn ye anw ti y'a kan nka bɛɛ n'i kun kelenna don n dɔgɔ kunnafoni an bɛ taa n'a ye daba baba danbele baba danbele ale kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko nouvelle horizon ma nin ye ma nin mɛn si ma labɔli kɛ n dɔgɔ chef de brigade min bɛ yen n'a bɛ chef de brigade chef de la brigade de recherche Commissariat cinquième arrondissement n dɔgɔ a k'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a bolo jɔyɔrɔ in a k'a dɔn a minɛ la wɛrɛ tɛ tabali jukɔrɔ fɛ k'a dɔn k'a y'o de minɛ ne ko bamanankan cɛɲi na o lesbienne o ye jumɛn ye de ɛ lesbienne gɔrijigɛn de don wa ale ni gɔri tɛ kelen ɔn ani gɔri tɛ kelen ayi mais lesbienne bamanankanlama ye jumɛn ye a tɛ ɲamaba ɲa bɛ skalo la an ka taa ayi cɛ tɛ muso tɛ don wa Ah. o de ye gɔrijigɛn ye o. ayiwa
han lesbienne ou bien jumɛn de don de. ɛɛ baba adama o yɛrɛ tɛ bamanan ye o baba adama tɛ bamanan ye maraka don maraka maraka yugo ado na ado ado ado yugo baba adama ado yugo han lesbienne est ce que aa a ti ɲɛ a ma ban ɛɛ lesbienne han a fɔ dɔrɔn kɛ ne ko n ko gɔrijigɛ de e ko k'o tɛ gɔriji tɛ sa gɔri tɛ ɔ tɛbɛn de don wa jɛgɛ ya jɛgɛ ya nkɛ ɔ o fɔ dɔrɔn
o fɔli ka gɛlɛya an ka taa aa jɛgɛ kɔni tɛbɛn u bɛ manɔgɔ de bɛɛ y'a dɔn sa o Ah, ah, femme qui cherche femme. Eh! Ah, oh, bɛɛ bɛ se ka kɛ sa. Oh. O bɛɛ ye manɔgɔ ye sa o. A bɛɛ manɔgɔ. N dɔgɔ min ye Baba Danbele. Baba. A kuma bɛɛ. Baba ko de. A ko i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛ in.
Ah. A na kɛ o ma o dɔ de ye tabali jukɔrɔ fɛn di. Awɔ. Affaire min bɛ yen awa i k'a dɔn o tabali jukɔrɔ fɛn. Ah. A na kɛ awa i k'a dɔn a dira. Ah. O de sen fɛ. Ah. Parce que Baba y'a jira k'a fɔ. Awɔ. N'i ye jateminɛ kɛ nin affaire min filɛ nin ye. Kosɛbɛ. N'a bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn lesbienne ko affaire. Walahi. Commune quatre du district. Ɛ nin tɛ ɲuman ye. A ko kɔni a mankan barika bonyana kosɛbɛ. Ah. waati laban ninnu kɔnɔna na Bamakɔ sabu maa min bɛ yen n'o bɛ brigade de recherche ko fɔ mm. o ɲɛmaaba commissariat cinquième arrondissement eh. e ko ko in yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛɛ ma taa bin ale kan wa a binna a kan sabu a jirala k'a fɔ tabali jukɔrɔfɛn e eh. y'o minɛ affaire in awa i k'a dɔn a ɲuguɲugu n'a ɲagaɲaga o barika bi ka bonya kosɛbɛ o de y'a to eh. awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ah. n'o ye LCHM mɔgɔ ye lutte contre l'homosexualité au Mali olu maaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri barika bonyana waati dɔ awɔ mais a bɛ ɲini ka dan sira la kosɛbɛ sabu nin ko in kɛlɛ ah. maa kɔni t'a dɔn nin bɛ kɛ cogo min walahi nka e a ma nɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ commune quatre du district de Bamakɔ olu ye communiqué dɔ bɔ ka bin sabu kunnafoni min bɛ yen n'a tun bɛ ka di awɔ ka ɲɛsin nin chef BR in ka ko ma ah. a kunnafoni in tun bɛ ka jɛngɛ jɛngɛ ah. kuma min ye awa i k'a dɔn parquet mɔgɔw ko k'i jɔ k'olu ka bɔ sabu jamana in bɛ taabolo min kan n'i ma kuma ka ko jɛya eh. bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na a man ɲi dɛ donc i k'a dɔn k'a fɔ k'a kuma ka ca kosɛbɛ u ye communiqué dɔ bɔ ka bin awɔ fasirikɛbaa y'a fɔ cogo min n'o ye baba danbele baba nouvel horizon a ko awa i k'a dɔn jeudi don kalo tile wolonwula n'o ye avril kalo ye awɔ parquet min bɛ n'a bɛ commune quatre district de bamakɔ n'a ah. b'o kunna ah. u ye awa i k'a dɔn communiqué bɔ ka bin a banna mɔgɔw hakili lakunun awɔ ko in kɛra cogo min est ce que a bɛ kalo dama dama bɔ awɔ min ye awa i k'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen n'o ye kumakan ye ah. a carila réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ o kɛra maa caman bɔra a kalama o kɛra parquet yɛrɛ enquête dabɔ enquête ninnu taara wolo min na kosɛbɛ a dɔw awa i k'a dɔn a yera k'a fɔ olu ye mɔgɔw ye hmm. minnu jogo ya dama dama o kɛlen bɛ k'o de sarada min ye kulusijala ni taafe bolo sira a n'a ɲɔgɔnna caman a ko cɛw b'o la musow b'o la denmisɛnninw b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman awa i k'a dɔn olu bɛ o la a k'o de kama min ye maa caman ye awa i k'a dɔn olu kɔni welela enquête kɔfɛ olu welelen awa i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw dabɔlen o bɛ kɛ awa i k'a dɔn a na kɛ olu kɔni minɛna k'u bila BR la nka fasirikɛba ko a ko maa minnu ye wulikajɔ kɛ nin ko in na diinɛ ɲɛmaa dɔw b'o la wajulikɛla dɔw bɛ yen minnu dɔnnen don kɛrɛfɛmaa dɔw bɛ yen bɛɛ y'i ta fɔ ko in na walasa ko in bɛ se ka lajɔ a banna o wulikajɔ n'u cɛsiriw kɔnɔna na n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn so caman bɛ yen awɔ olu datugura dɛ awɔ jaa jaa min ye so dɔw bɛ yen n'o bɛ wele ko maison et appartement meublé so ninnu u kɛn bɛ ka awa i k'a dɔn u meublé de dagabanaw armoire b'a kɔnɔ frigo b'a kɔnɔ dilan lit b'a kɔnɔ n'i y'i da lit ninnu dɔw kan f'i bɛ jigin ee ee n dɔgɔ wala

datugura koyi u minɛna ka datugu k'a daminɛ lafiyabugu ka taa sɛbɛninkɔrɔ amdalayi aseyi sotiba aseyi gɔlfu so ninnu gɛn bɛ ka yen yɔrɔ ninnu labɔ kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn jugujuguya ninnu awa i k'a dɔn o kama a ko ni maa ninnu wulikajɔ min filɛ nin ko e min bɛ n'a bɛ commune quatre ko fɔ olu ye nin tibi taba ni nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka dɔw minɛ ni k'olu datugu a ko nka min ye nin ko bɛɛ ye maa kelen bɛ yen awa i k'a dɔn vocal ko in na o tigilama a na kɛ maa saba kun don fila minɛna nka olu yɛrɛ i y'u ta kɛ eh. i ma fili awa i k'a dɔn ko in yɛrɛ liberté dira a dɔw ma ah. dɔw bɛ yen u kannabilala nka sabanan ah. a na kɛ kun ye awa i k'a dɔn Usain Bolt ladege eh. ka tigɛ butɔn na ne ko cɛ in yɛrɛ ka kibaruya jɔn a ka cɛ in kɛ sɛgɛ wara wa ah, sadi umaru sɛgɛ wara a bɛ yan bari ko kɔni a ko kɛlɛ bɛ kabako dɔw ko k'a minɛna dɔw ko bari ayiwa n dɔgɔ a kɔni a na kɛ nin sabanan in ah. nin kɔni taara kɔsɔkɔsɔ a ye tigɛ butɔn na ka dɔn kɔsɔdanin na ah. a y'i mɔlɔntɔ k'i dɛn ka don jamana in kɔnɔ eh. ale t'a dɔn k'a fɔ ko maaw sigilen bɛ k'ale kɔnɔ walahi kunnafoniw carila k'a jira k'a fɔ ko a nana ah. a na ani fɛɛrɛ ka kɛ k'a minɛ a si ma kɔrɔ a si ye awa i k'a dɔn a ko bɛɛ tibi taba ni fɛn minnu na maaw bɛ bali ka bɔ mun kalama a yɛrɛ kun minɛna a minɛna yɛrɛ k'a minɛnen don ka taa datugu awa i k'a dɔn chef BR min bɛ yen ko bɛɛ kun b'ale de bolo ale de kun bɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ nka kɔsɔdanin in na ko awa i k'a dɔn nin somɔgɔw de filɛ nin ye ka bɔ a nisɔndiya ka taa chef BR nɔfɛ miliyɔn fila ka t'o di chef BR ma ale fana n'o miliyɔn fila na k'a taara n'o ye parquet la ani kiiri tigilamɔgɔw a laban a yɛrɛ tora duuru nare jukɔrɔji la ɛ ale taara n'o ye parquet la Eh, Eh, ah, man- donc, b'a f'i ye kabako don ɛ BR ɲɛmaaba ala ka ni sababa sɛgɛnmara nsema walayi ɛ nin wari nasuma o kuma na n dɔgɔ Eh, min ye Ala. ko in kɔni bɛ taabolo min kan Ahan. a ko n'i y'a jateminɛ ko in kɛra tan Ah. nka min ye su- tabali jukɔrɔ fɛn Eh. o minɛli o de kɛra nin cogo in na Awɔ. a b'i n'a fɔ k'a daminɛ fɔlɔ na ka na se fo sisan Ah. ko in durundulen don kosɛbɛ Kosɛbɛ. nka min ye awa i k'a dɔn parquet mɔɔw Eh. k'olu y'a mɛn k'a fɔra ko bin n kɛra karisa kan nin donna tan bɛɛ y'i ta fɔ ka kunnafoni k'a ɲagami k'a k'i sagona ta ye waati yɛrɛ se kama an b'o yɔrɔw meleke o kuma na ka se ka ko in tigɛ da kɛnɛ kan olu bɔra ka communiquer ka nin kuma in de fɔ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko kosɛbɛ Baba Danbele y'a ka fasiri ye fasiri kuncɛ la chef BR min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn commissariat cinquième arrondissement jɔyɔrɔ min b'a bolo o minɛna la fasiri filɛ Nouvel Horizon mɔgɔw ka bi don bɔli waati koronna i bonya b'a la n bonya bonya ɛ ɲɛma an ka nin bonya an ka fili ka taa ɔ a b'an na bisimila kosɛbɛ a min ka kɛ ma kɛ awɔ an ka nin fili an ka nin fili ka taa nin bonya an ka nin fili waati sera n dɔgɔ arajo in nura fm o don ba sekene keyita elhaji seguba samake an ka foli bɛ nin bɛɛ ye nura fm awa i k'a dɔn o sanfɛ o bɛ kɛ foli lase mohamɛdi kulubali n'an ko a ma ko fa fa k'a ni cɛsiri kumaso kuma foli lase ina arama ma ka foli lase awa i k'a dɔn ba jɛnɛ ma kosɛbɛ ne ko k'a danbele k'a danbele k'a ni fama awɔ gawusu keyita gasɔn de fɛ jata yakuba gindo yusufu awa i k'a dɔn jabate u fana ni foli ka kan min ye ka dɔn burama tarawele jobɛrɛ mamu kamara mɔden b'a fo e tɔgɔ ye bukari jamu ye tarawele bɛtɛ ne ye mamadu mayiga gafu jama cɛ mayimunatu den n'aw mago bɛ arajo la nura ɛfɛmu bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru n'aw mago b'an na soixante-seize trente-trois quarante-trois zéro trois sini ye don duman dɔ ye ala ka don duman don k'ala deli ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ